pa ziganizo zimene tinachita potengera kuti nthawi imene tinkapita ku zisankho kokasankha usogoleri tikuziwa kuti ife amalawi tidasankha usogoleri wa dpp chifukwa ndi mavuto amene timakomana nawo kuchokera mu usogoleri wa achakwera koma chifukwa choti ife amalawi sitinamve zimene amayankhula anthu ena kuti kutenga voti yathu ku chipani cha mcp ndi kutenga voti yokapereka ku chipani cha dpp si solution yokhozera dziko la malawi lero lino chichokere cha achakwera pa mpando tikuthano miyezi iwiri titayika boma la dpp koma kungolowa boma la dpp limene limazipopa amazipopa kuti iwo kubwera kwawo ndi injiniya komanso iwo ndi mashini okhoza china chilichonse mu dziko la malawi kodi amalawi zolinga zathu zimene tidazuka pa 16 september kukachosa boma la mcp kuyika boma la dpp zikuoneka funso ili kwa mmalawi wina aliyense chifukwa ife sitingakhale kuti tizidikirira nthawi anthu akusangalala anthu akukhala manyumba awo alulere anthu akudya za nyowinyowi ife amalawi tili milomoyo chiumire momwe muja ndiye ife sitizakhala ngati woyimirira inu amalawi tikuziwa kuti magulu ena amene amazimenya pa mtima kuti omenyera ufulu lero lino sangayankhule chifukwa adalandira ndalama ku chipani chimene amachimenyera nkhondo ngati cha dpp Kunali wa Bakili TV lero lino sakubwera pa ground pano. Koma pa Malawi pali mavuto akulu kwambiri. Kunali a Boni Kalindo zimene akumayankhula masiku ano zambwerera zenizeni. Zimene sizingathandize a Malawi pa mavuto amene akomana nawo. Kunali wanganga zaona amene akuti Ntanyiwa ali zii sakuvekaso. Koma ife a Muvi wa Chilungamo tili pa ground pompano pokuyankhulirani a Malawi. inde simunatimvere nthawi ya kampeni tikukuwuzani kuti chiganizo chobweresa chipani cha dpp pa mpando si chiganizo chabwino chabwino ife tidavomereza ndipo inu munatenga boma la dpp kulibwezesa pa mpando koma pali chimene chasintha kusiya kusintha dzina la achakwera ndi kuzabwesa dzina la peter mutharika funso kwa inu amalawi 20 miliyoni taonani lero lino zomvetsa chisoni break news imene ikuchokera ku malawi anthu ambiri panopo ntchito yawo ikutha chifukwa chakuti mafuta panopo ndi mwezi uno wa nambala 2 mafuta ku malawi kulibe ntchito ina iliyonse muziko imayenda chifukwa chakuti mafuta azipezeka lero lino anthu ambiri ma filling station ntchito yawo ikutha bwana sangalipire munthu pamalopo kuti pamalopo sipasakugwira ntchito lelino ikwabwera chiopsezo kwambiri chi crisis imene ikupereka chiopsezo anthu ambiri mabanja awo akhala akuvutika chifukwa chosowa mafuta koma lelino bon kalindo zimene sangabwere kuzayankhula lelino zimene za mtanyiwa sangabwere kuzayankhula ali chete adya ma 20 biliyoni kuchokera ku chipani cha dpp koma anthu amene amazimenya pa mtima kuti ndi omenyera ufulu anthu osauka zomvetsa chisoni kwambiri amalawi dpp ipange solution mwachangu nkhani ya magesi magesi angothimathima mazi akuvuta dziko la malawi tili ndi nyanja kuzungulira dziko lonse la malawi amayi sangakhale kumasowa mazi kumamwa mazi osakhala bwino chikhale titasintha boma ife pamene timati tisinthe boma timafuna kuyika usogoleri umene ungathe kupanga shift mavuto a amalawi koma lero lino zomvetsa chisoni a dpp asanga nduna zambirimbiri anthunso anthu amene anatibera mu 2019 anthu amene anakwiya nawo amene ankaba misonkho ndi nduna zimene aziika zoona amalawi zingatheka kuti munthu mmodzi paka kukhala ndi uma- mipando yokwana 4 munthu mmodzi kukhala ndi uma- uminista okwana 4 achisale maudindo okwana 4 munthu mmodzi kuyang'ananso zimene tinkadana nazo nthawi ya achakwera kuti achakwera akusanga achewa okhaokha zimene apanganso peter mutharika mukuona kuti amalawi zimene dziko lingayende bwinobwino amalawi lero lino to amalawi akuvutika anthu ambiri ntchito ikhala ikutha ikutha bwana sangalipire munthu amene kuti mwezi ukatha munthu sakugwira ntchito mafuta mudziko akusowa takati kuona achina lighton kalonga akubwera poyera kumajambula ndi maklip kuti mafuta akuchoka mu tanzania akubwera mu dziko la malawi kodi panopo patha 2 weeks panopo mafuta sanafike ku lilongwe mafuta sanafike maboma oyene kuti afike mafutawo amalawi ifetu isakhale nkhani yake imeneyi kuti azingotinamiza tanamizidwa nthawi ya kampeni kutipangisa ziganizo zoposhoka kukasanga mtsogoleri amene tinamgenda miyala mu 2019 tatenga yomwe uja kukambwezesaso koma chifukwa cha anyamata amene amabwera wojiya kuti omenyera ufulu lero lino anthu panopo akuvutika kusavala ku malawi chakwera pamene amachoka shuga anali pa 3500 pano mukafunsa chigawo shuga wakwera mu miyezi iwiri imeneyi boma la nyuwani la peter mutharika shuga ali pa 5000 chakuti fetereza anali pa mtengo wo- wosikirapo pano fetereza thumba lili pa 200000 lero lino mwatenga f- mwabwera kuanamiza anthu dzana lija ku parliament kumati anthu muzapasa matumba uh, awiri pa mtengo wa 10000 koma anthuwo ndi anthu okwana 1.1 miliyoni anthu amene anavota kumvota peter mutharika ndi anthu okwana 4 miliyoni masamu a mtundu wanji kusonyeza kuti thumba limodzi azigawana anthu zigoba za ma 5 lita zokwana 10 pathumba limodzi anthu azigawana pathumba limodzi azigawana anthu 10 pathumba limodzi azigawana anthu 10 kodi chi- mis- fertilizer amene akathira munda angapindulepo anthu ndikukololapo bwanji ngati ino aboma mwabwera kuzakonza fix mavuto amene mwakhala mukunena kuti achakwera kuononga dziko ndikubwera kuzafotokozera malawi kuti pano fertilizer tikuika mtengowu oti malawi wina aliyense afikire kugula mtengo umenewowo amalawi sitilolera kungokhala chete kumadikirira anthu akufinyika chifukwa choti titasintha ziko ziko titasintha zina la peter mutharika ndi zina la chakwera tangosintha mayinawo koma palibe chimene chikuoneka kuti government imene abwerayi solution imene aku- apanga ife amene tikuiona kuti the first time peter mutharika chilowere cha boma apanga chani akukatenga ndalama kukagula galimoto akukatenga ndalama kukagula duwa loyamikira anthu amene atanamenyera nkhondo asilikali duwa la mabiliyoni koma zimene anaganiza zoona sangabwere kuzayankhula a bon kalindo zimene sabwe- sangabwere kuzayankhula lero zomvetsa chisoni anthu ambiri ntchito yawo ikutha anthu ambiri akuchotsedwa ntchito magesi akungothima magesi koma nthawi yachakwera munthu woyipayo magesi amakhala woya- woyaka nthawi yachakwera woyipayo mafuta asanali mtengo wake umenewo lero nde zafika worse kwambiri pano mwezi uno wachiwiri mafuta akusowa kodi anthu ma filling station mu azilandira ndalama zalolera anthu oti sakugwira ntchito muli bize kupasana maudindo munthu mmodzi mwapasa maudindo okwana folo malo moti mupange solution choyambira kuti anthu muwakonzere mavuto amene ali nawo malawi nthawi ino ndi yadzinja anthu akonzeke za ulimi fertilizer akhale pafupi chifukwa nthawi imene munkapanga kampeni munkati within 16 september ife tizakhala tikupanga solution yofuna kuthandiza dziko la malawi Ah, peter mutharika munkati ndi machine chimashini kodi chimashini chake cha mnyumba mwawo kapena ku dziko la malawi ife sitisiya kuyankhula tiziyankhula ngati zinthu zikusokonekera panganipo kanthu anthu asakhale akuyembekezera koma pangani action anthu anakupasani mphamvu kuti mulamule dziko la malawi si lero zomapanga matintozo muli bize kulimbana ndi anthu zimene tinkayankhula kuti anthu awa mukawabwezesa pampando azakhala akulimbana ndi anthu kusiya kukonza dziko kumamanga anthu koma iwo kulephera kuti azikonza ziko inu muze- mukonze ziko first ndiye kenako muziona kuti kodi amene ankaphwanya malamulo ndi ndani amalawi akusangalala koma olo mutamanga anthu ngati amalawi akufinyika anthu sakakuyamikireni zopusa zimenezo nonse nuja achina ndani achina achina ndani amene mumati macomrade amene omenyera ufulu amalawi muli zi muli du zatheka amalawi aja mwayikanso kuminga mwachosa kumoto kukaponya kuminga zimene mwapanga pano achina chisale ali ndi milandu panopo milandu yawo yathera kuti imeneyi anatibera ife misonkho lero lino mukuwapasa maunduna pa okwana kama maunduna kama maunduna angati achisale nonse achina boni kalindo muli du mangoyang'ana zimene zija zikanakhala kuti akupanga mcp bwezi mukumabwera pano mukumayankhula chikanakhala chipani china kuti chabwera chikupanga zimene bwezi mumabwera pano kumayankhula lero lino muli du ndinu kumabwera kuti ife ndi anthu omenyera ufulu wa anthu osauka anthu oyipa kwambiri inu so a peter mutharika ndi government yanu nduna zanu zimene mwasankha tapangani za sort out mafuta muziko la malawi apezeke ife mumanena kuti mafuta azakhala otchipa fertilizernso anthu azalandira yotchipa matumba okwana folo folo lero lino mukuwapatsa anthu matumba kuti azigula thumba pa 10000 pa matumba awiri kuti azigawana anthu okwana 10 komanso anthu osakwana anthu tilipo anthu 20 miliyoni matumba okwana 1.100 wa- one- eh, 1.1 miliyoni angakwane dziko lonse la malawi sizicha zi- zimene tinkavutika nazo nthawi ya chakwera kumati network ikuvuta network ikuvuta mpaka ndi ma voucher anafo- anaolera mthumba musamatenge uchi kumapaka ana mmilomo akabwera mwini wake mwana nkumati mwana anga kumati eh wadyatu uchiwo koma muchiwo am- anthu asana mwana asanadye ndi zimene mukupanga inu anda- andale inu zinthu zanu mukupanga zinthu zobisika kwambiri kumene kuli kuba pakati paja mumanena kuti ku state house kwanyeredwa manyi ife timadikira kuti anthu amene ananyera manyi aja mwawagwira mwawamanga nkhani imene ija inathera kuti imeneyi lero lino a peter mutharika akumakagona ku state house kuno kumapita ku parliament kukasegula parliament state house yake ndi iti kuli ma state house awiri kuma ku- ku- ku lilongwe mwakonza liti ku status ku state house ko mwakonza liti inuyo a dpp munabweretsa propaganda kuti achakwera anyera manyi ife timadikira kuti o chabwino tiona chifukwa anthu amene amalakwa aja amaziwika lero tikuona kuti a peter mutharika akugona konkuja ku state house kucha kumapita kukucha ndi kupita kasegulitsa building parliament kodi nali anali masamu ofuna kuabera amalawi misonkho yawo amalawitu tinapanga mistake koma ife timayankhula kuti awo anthu ndi zigawenga za palibe chimene angapange peter mutharika palibe chimene angasinthe uyu zizitha zomwezi basi zomwezi ma- zomwezi paka 5 years imene itha imeneyi kumangowamanga anthu chitukuko chimene azipanga chomanga anthu basi koma ife amalawi kuti mavuto amene tili nawo tingapange solve palibe kungolowa iye zinthu kuyamba kukwera tikasankha munthu wanyuwani timaona kuti tisinthe olo njinga ukagula cheni chikamakhatu chikuvuta tikagula cheni cha nyuwani ndikuika cha nyu- cha- cha nyuwani njinga iyi imaoneka kuti njinga iyi ndagulira cheni cha nyuwani koma chani chimene tinganene ife amalawi kuloza kuti tasankha pita muthalika chimene chasintha ku malawi kuno kapena nsima ija anthu akugula pa mtengo ochipa shuga uja anthu akugula pa mtengo ochipa ndi chiti icho chimene tingaloze ife amalawi tiye tikhale serious amalawi lero lino anthu ambiri zomvetsa chisoni ntchito yawo ikutha chifukwa chakuti anthu sakugwira ntchito angokhala pa filling station mafuta panomo mwezi uno ndi wachiwiri mafuta sakubwera anthu akukhala pa line day magesi akuthima ndi crisis yoopsa kwambiri ku malawi kukhala mavuto so ambiri anthu ambiri akakhala kuti ali malova dziko dziko silikuyenda bwino koma mumazimenya pa mtima tu inu kuti ya ife ndi mashi- mashini eh, okonzera china chonse pita muthalika ife tifuna tione umashini wapita muthalika kodi wa m'nyumba mwawo kapena wok- wokonza dziko la malawi kusintha dziko la malawi koma musamati basi excuse kuti ya excuse dikirani kaye mumtima ati no makwanisa kugula zinazo bwanji konzani dziko la malawi mafuta apezeke mu dziko la malawi